Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu a ka m bụ onye nke gị maazị Onyekachukwu unu nee anya n'iru ya anyị tinyere ebe a unu afụ na ọ nwanne anyị nwoke Okwuluora ndị Igbo ka anyị tinye wee dee ya a warning to Okwuluora ndị Igbo yes anyị abịara ikwu ihe ga-egbu ya egbu mana anyị bịara ịgwa ya ihe o kwesịrị ịnụ maka na at times enwere difference between want and need so ọ ihe o needere ịnụ ka anyị na-abịa ịbịa gwa ya and not ihe ọ chọrọ ịnụ ụfọdụ nwere ike ịsị m maazị Onyekachukwu ọ bụrọkwa ihe anyị ji wee mara gị ị kwesịrị ịkpọ ya na phone ma ọ bụ i jee na inbox ya ma ọ chọọ a way to reach out to him wee gwa ya na ọ ga-aka mma karịa ịpụta n'iru akwụkwọ bịazi na-ekwu ya publicly na ọ imebi afịa ma ọ bụ na out of jealousy or envy mana ị ma nghọta ọ bụrụ na ị ma ụdị messages na calls na-abata na phone anyị in a day maka a na-asị ka ị were ka ọ dị be gị malụ ka ọ dị be onye ọzọ eji m ụdị call na messages m na-aza in a day wee mezi imagine ka ka nke yawa ga-esi wee dị because na call na messages o wetara na one hour nwere ike the whole day wetabe m ya ị na-eze ọnụ ndị mmadụ ka a hafụ ịsị na na ị na-emezi mpako ka a hapụ ịsị na na ị na-eri ego ndị mmadụ ka a hapụ ịsị na ee eh, na ọ bụrụ otu a ka o si vuo bido n'oche jigo ma die o nwere ihe ị ga-eme ka i meta mmadụ niile mma the last time i si n'ụlọ ọgwụ gbalụ jewe ebe onye na-awụ awụ nọ jee mere ya fundraising the other time i postiri ebe mmadụ sị na ọ gụwa bụ the cause of the death of his mother maka na ọ bụ na ị za ya mgbe ya kpọọ gị na mama ya akara ịwụ meanwhile gụwa nọ n'ụlọ ọgwụ na sick bed mgbe ụdị okwu a bụ ihe na-agbawacha obi emotional blackmailing Okwuluora, I want to tell you there are so many problem and trouble everywhere ndị nọ na nsogbu karị gọọmenti anyị na onwe ya adịghị enyere aka ihe isi ike bịa karịa eji m obere nke anọ anyị na ha eme anyị ji ebe nke anyị ma na oro ya ga-enyere aka achọ ndị mụchara ọrụ na-ewere instrument ha ga-eji wee bido ọrụ ha tools ha ga-eji bido ọrụ ma ndị kwesịrị ịmụ na-ewere ebe ha ga-ebi wee mee ụmụ kịrịkịrị ihe ndị nke anọ anyị na ha eme m gwa gị ka ọ dị mụwa m gwa gị ụdị calls m na-aza m gwa gị ndị na-akpọ m ezigbo mmadụ na ndị na-akpọ m ajọ mmadụ n'elu ya na ịchọghị imetụrụ awa ma ụmụnne ga-asị okay na ị ka mma n'ezi ụbọchị onye nke ọzọ efu ya mana o ruo na nke ị na-echere ya ya all these things mana a da eji mgbagbu agha ọgụ kpọọ ndị ga-enyere gị aka yere onwe gị aka awụchukwana maka na ị wụọ ụdị egwu ga-abịa that day anyị niile na-ekwukwa maka gị ka ga-abịakwa ọkwa a na-akụ a na-eri a na-agba egwu e mechaa ya just mgbe ahụ e mechara ya iwuo na social media post and that will be the end ndị hụrụ gị n'anya too much bụ mmanya ka ha ga-eji wee die gị hee okorola nwanne m awoo ọ na-aṅụ wine na ya ma nduzi ihe a a na-aṅụfụ mmanya were die and emecha ya nke ahụ a ga-asị ka ogologo ndụ na ahụ isi ike bụrụ oke gị wee na-ayọ aja ana igbo na-ayọ chukwu okike kere igwe kee ụwa na ebe niile nsogbu dị n'arụ gị ebe niile ihe mgbu dị n'arụ gị ka chukwu ji aka ya kee ụwa bụ onye kere mmadụ nwee spare parts mmadụ jiri aka ya bịa hazie gị kpụkwa gị ka ị dịkwa ka ezigbo nwa okorobịa ka dị like 22 years ka arụ gị zuo oke ka akọ na uche gị zuo oke ka ihe nweta ihe akụ akụ na ihe enwe enwe bara gị ụba ka ị ma rụzuo ọrụ a ọ chọ ka ị rụ nke ka mkpa ka o jigidesie gị ike ka ị hapụ ịdapụ na due to pressure maọbụ ihe nrite nke ụwa udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma mata na ka onye si eme ka e kwesị akpa ya